Liathróid le caitheamh in airde anseo, tús curtha leis an gcluiche, in airde leo, amach i lár an ghoirt anseo, liathróid luath fachta, anois aige Cathair na Mart anseo, beidh siad ag súil an chéad scór a dh'fháil sa chluiche seo, suas fé an bpáirc a raghaidh siad, níl aon stop in aon chor leo, níl éinne thiar anseo, an bhfuil? Tá seilbh anseo acu, David Clarke ag dul síos ach tá sé rómhall, tá báide fachta ansan, ag Finbarr McLaughlin, an chéad scór aimsithe aige Cathair na Mart. Agus é tógtha go tapaidh ansan acu. Suas fén bpáirc a raghaidh siad. Cathair na Mart, tá sé faighte aige ansan. Arís an fear ag cruthú na fadhbanna thiar ansan. Kilkelly, isteach sa spás arís a raghaidh siad. Seans acu rud éigin a dh'fháilt amach as an ngluaiseacht anseo. Arís, tá siad ag féachaint an féidir leo scór a fháilt. Sin é an fear atá ag caitheamh geansaí uimhir a 29 tráthnóna mór agus thairis an trasnán ansan aige. Bhaint amach an báireoir. Deir O'Donovan san, ach is cuma san, liathróid curtha amach i dtreo lár an ghoirt aige. Tá sé fachta arís acu. Suas fén bpáirc a raghaidh siad. Sin Pádraig O'Hora anois atá ar an liathróid anso. Seans aige Béal an Átha toradh éigin a dh'fháilt ar an ngluaiseacht anso. Cruinn díreach ón gcic amach agus thairis an dtrasnán. Arís, Conor Martin breá sásta an liathróid sin a chur suas fén bpáirc. Anois a chic anseo, isteach i dtreo lár an ghoirt a raghaidh siad arís, cóngarach don líne 45 le ciumhais na bróige agus luach dhá phointe agus sin an scór is fearr atá feicthe an tráthnóna againn ó bhróig Rory Brickenden. Anois níl mórán eatarthu anseo ag tús an darna leath, an báire sin a bhfuaireadar tar éis sé soicindí déag is dóigh liom idir an dhá fhoireann agus cúpla scór eile ach arís tá siad ag cruthú fadhbanna chun tosaigh anseo. Cathair na Mart a bheith ábalta scóranna a aimsiú agus an bhfuil ceann eile le teacht anseo agus thairis an trasnán. Sin é an fear atá ag imirt istigh ar imeall na cearnóige. Arís Béal an Átha, ag súil rud éigin a dh'fháilt amach anseo. An féidir leo báide a dh'fháilt? An lánchúlaí ag dul suas fé an ghort anseo, Luke Jordan. Arís cad déarfaidh an réiteoir? Tá sé ag imeacht isteach. Agus ceann tapaidh le tógaint acu agus báide fachta! Sin Evan Regan. Bhuel, bhí sé dúisithe. Ní raibh na cosantóirí ag féachaint air. Báide fachta aige Regan. Teacht aniar ar siúl anseo acu. Ceann anois le crochadh thairis an dtrasnán. Beidh sé sin cóngarach don mbáide. An grian istigh ansin ag cur isteach ar na himreoirí agus báide eile fachta! Sin é fear lár an ghoirt. Dylan Thornton, na Bé, uimhir a deich á chaitheamh aige siúd. Tiontaigh an taobhlíne. Dhá bháide ana-thapaidh anso fachta aige Béal an Átha, tá siad ag lorg ceann eile, an bhfuil cosantóirí sa bhreis thiar ansan aige Cathair na Mart, ach caithfidh siad a bheith cúramach. Tá Frank Irwin ansin chun scór a dh'fháilt. Tá teacht aniar mór groí ar siúl anso acu. Arís Béal an Átha fós ag lorg na scóranna. Frank Irwin agus scór amháin faighte aige siúd. Seo chugainn an fear a tháinig an báide sin as tamaillín beag ó shin agus scór eile faighte ansan aige, Regan. Sé go bhfuil istigh sa chúinne tráthnóna. Thairis an dtrasnán ansan aige. Bhfuil seans aige Béal an Átha scór a dh'fháilt anso? Cad déarfaidh an réiteoir linn? Trasna a raghaidh siad. Arís teacht aniar mór déanta acu. Cóngaracht an stua, an scaoilfidh sé fé dhá phointe ansan í. Dála an Fhiannaigh, tá siad ag éalú isteach anso, an cosantóir caite ar an dtalamh ansan aige Regan, leis a chiotóig agus thairis an dtrasnán. Tá siad anois chun cinn. Cad déarfaidh an réiteoir, tá sé le bualadh amach anso aige. Níl mórán fágtha anso agus an feadóg deireanach séidte anso agus tá sé buaite acu. Tá an teacht aniar déanta acu. Tá sé buaite aige Béal an Átha anso.